Ré órga atá againn do scannáin trí Ghaeilge faoi láthair. Bhí Arracht, Doineann agus an Cailín Ciúin againn i mbliana. D'éirigh an-mhaith le Cailín Ciúin agus tá sé sin ag dul go dtí na Oscars. Anois tá Frank agus Rosie agus dar liomsa is é an ceann is fearr, agus b'fhéidir an scannán is fearr, i mbliana. Seo.
Conas atá do mháthair? Go breá.
Pósadh Mam agus Dad nuair a bhíodar beirt fiche. Níl sé éasca uirthi glacadh leis go bhfuil sé imithe.
Táim díreach tar éis teacht ón príomhscannán sa Seanteach Solais, an pictiúrlann Seanteach Solais, agus bhí na madraí níos tábhachtaí ná na daoine.
Bhí an pictiúrlann plódaithe le madraí agus ní raibh aon trioblóid, agus bhí ionadh orm mar gheall air sin. Scannán iontach, Peter agus Rachel stiúrthóirí, mar chinn siad madra i gceartlár an scéil. Is dócha go bhfaca siad an scannán i dtaobh, agus 'spáin. Madraí, iománaíocht agus áille na tíre An Rinn i bPort Láirge atá i gceist sa scannán seo agus bhíos ag caoineadh ag an deireadh so sin moladh maith don scannán seo. Is annamh a bhíonn an méid sin tionchar ag aon scannán ormsa. Níl sin ceart ar ainmhí é sin agus ní cóir a bheith ag an madra sa suíochán tosaigh. Frank, Frank is ainm dó. Sa scannán seo Frank agus Rosie, Tá Rosie uaigneach tar éis bás a fear céile agus tá sí, tá gruaim uirthi agus ní féidir leo éirí as an leaba. Is saghas deireadh an saol atá i gceist di chomh maith leis a fear céile agus bíonn trua againn di ach níl aon dóchas ar bith ag an mbean seo go dtí go dtagann madra ar strae go dtí a teach. I gcónaí, bíonn sé deacair réalt an scannáin agus laoch an scannáin agus príomhcharachtar a bhaint amach agus. cur síos a dhéanamh orthu, ach caithfidh mé a rá gur príomhcharachtar agus réalt an scannáin seo ná an madra féin, Frank. Agus an an madra seo, tá sé dochreidte. Tá sé, ní madra é ach aisteoir atá i gceist. Bíonn sé ag cleachtadh iománaíochta, ag rith tar éis an liathróid agus tugann sé grá dos na carachtair agus thiteann tú i ngrá leis an madra seo i rith an scannáin, fiú daoine gur mhaith leo cait nó aon rud. ach go háirithe daoine gur mhaith leo madraí. Madra sin deas bionn uirthi, do réir mar a fheicimse an scéal.
Agus airím go mbíonn sí ag ceannach stéigeacha don mhadra.
Mar sé sin speisialta, ag go leor. Agus ní hamháin gur maith liom madraí, ach gach rud mar gheall ar an scannán seo is aoibhinn liom. Tá an madra ann agus madraí saghas draíochtúil ann ach bheadh sé deacair scannán le mothúcháin níos mó. Spiorad an iománaí is mó a bhí riamh ag an bparóiste seo. Madra Spiorad na hIománaíochta! Seo chugainn é, an traenálaí iomána is fearr sa tír. Tá an aisteoireacht sa scannán seo go hiontach agus tá Seán T. Ó Meallaigh agus Michelle Beamish, dream a bhí páirt acu sa scannán Arracht chomh maith. Ní Frank le dh'ar madra seo. Bhfuil aithne agat ar Frank.
Tá, cinnte. Agus ar a bhean chomh maith.
Agus an buachaill óg, tá sé sin ar fheabhas. Agus cabhraíonn an madra seo Frank ní amháin leis an bhean ach leis an buachaill óg seo. Tá cúrsaí deacair ní amháin don bhean ach don buachaill óg seo agus tá sé sa bhunscoil, Agus tá cúrsaí deacair dó mar níl mórán cairde ar scoil agus níl mórán dúil aige san iománaíocht ach cabhraíonn Frank dá rud le cairde a bheith aige agus le iománaíocht a mhúineadh de agus tá sé sin ana, tá a lán mothúchán ansin nuair a fheicimid Frank an madra ag múineadh iománaíochta don leaid óg seo. Hey Mikey, an bhfuil an madra sin ag múineadh iománaíochta duit?
Is dócha gur príomh-théama an scannáin seo ná an dólás agus an slí a déileálaimid le bás duine, leannán nó fear céile nó bean chéile. Agus éiríonn an scannán seo go han-mhaith le dearcadh nua a chur ar an bpróiseas seo agus conas a dhéileálaimid le bás. Céard é an rud deireanach a dúirt t'athairse liom? Mam. Níl deireadh lenár scéal go fóill, a chroí. Tá sé déanta aige, Alan. É tagtha ar ais. Tá sé suimiúil mar bíonn dearcadh difriúil ag gach duine ar an dólás agus ar bhás an fear seo. Agus is dócha gur laoch a bhí ann, bhí sé an-cháiliúil ó chúrsaí iománaíochta agus bhí lán grá ag gach duine dó. Agus bíonn sé sin níos deacra do na daoine atá fágtha ina dhiaidh, don bean chéile agus don a mhac. Agus is dócha nach. nár ghlac a mhac leis an bás fós agus tá sé, bíonn sé an-deacair dó nuair a bhíonn, nuair a thagann an madra seo go dtí an teach. Tá do mhamaí imithe as a meabhair. Tá sí craiceáilte! Agus madraí, ní féidir leo caint. ach amháin bíonn siad ag éisteacht linn, agus is dócha gurb é sin an chúis go bhfuil an grá agus an ceangailt eadrainn. Éist!
Tá tú cliste, ach tá nithe áirithe sa saol seo nach dtuigeann tú. Na comharsana béal dorais, is saghas réigiún ina bhfuil cúrsaí ar eolas ag gach duine, agus gach duine ag caint mar gheall ar an bás, agus is rud ana an-Éireannach atá i gceist agus is scannán an-Ghaelach, is dócha, atá i gceist. Níl fhios agat cad a tharlaíonn dúinn tar éis ár mbáis, Alan. Tá deireadh an scannáin seo go hiontach, agus sroicheann na mothúcháin an buaicphointe ag an deireadh, agus bhíos ag caoineadh ag an deireadh agus ní tharlaíonn sé sin go minic. Ach scannán iontach, agus tá sé ag teacht amach an seachtain seo agus mholfainn do gach duine é a fheiscint.